Kanda tile kanda tile nin ye jamukan ye min bɛ sigi aw ka jabarani mani kan hɔrɔnya tv don o don k'a daminɛ nɛgɛ kaɲɛ tan ni wɔɔrɔ tɛmɛnlen ni sanga bi saba ye ka taa se nɛgɛ kaɲɛ tan ni wolonwula tɛmɛnlen sanga bi saba ma seginkan o bɛ kɛ aw ye nɛgɛ kaɲɛ mugan ni kelen ka taa se nɛgɛ kaɲɛ mugan ni fila waatiw ma aw ka jabarani kan kanda tile jamukan in ɲɛnamaya kun ye sa ka dibi fara ka bɔ an badenw ni alisilamɛya diinɛ in yeelen cɛ jamukan in bɛ ɲɛnamaya ni an karamɔgɔba ɛlɛji sɛku umaru sedu kulubali faroku ayatulayi fidini n'ale ka ɲininkali jaabiw ye ka taa se an balimakɛ abudaramani tarawele ma ka bɔ ɲamakɔrɔ kanda tile n balimakɛ n balimamuso e kana to fili wɛrɛ k'e sɔrɔ diinɛ in kɔnɔ ɛlɛji sɛku umaru sedu kulubali faroku kɛlen kɔfɛ ka nin da in bɛɛ lajɛlen yɛlɛ anw ye kanda tile ni maa min mago bɛ ɲininkali wɛrɛ la sa belebele yɛrɛ ka nimero filɛ nin ye n'o ye faroku ye 76 20

an balima hɔrɔnya tv lajɛbagaw asalamu aleykum warahmatulahi wabarakatu nin waati in na an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn aw ka jabaraninw la mandi sugandili la k'o kɛ awa aw ka jabarani lajɛta ye n'o ye awa hɔrɔnya jabarani ye n'o ye awa danbe jabarani ye jabarani kelen wulila bi ka jɔ ko hɔrɔnya ka segin so danbe fana o ka se ka sabati silamɛya o ka kɔrɔta o ye hɔrɔnya jabarani ye aw minnu suganti o ka kɛ lajɛta ye an bɛ aw fo ka daminɛ mali kɔnɔna la minnu ɲɛ b'an na hakɛza fo ka taa se mali yɛrɛ kɔkanna ma aw bɛ diɲɛ gɛjɛ o gɛjɛ la aw bɛɛ lajɛlen ka folikan bɛ an bolo o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen sa n'a diyara ala ye ni aw ka jamukan mandi waati selen n'o ye samisuli hidayati kanda tile min bɛ ɲɛnamaya aw denkɛ ni aw balimakɛ fɛ abudurahmani tarawele ka bɔ ɲamakɔrɔ o la kanda tile jamukan min ɲɛna aw bɛɛ lajɛlen bɛ a jɔna ka ban aw bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn nin ye jamukan ye min sigira hɔrɔnya tv kan ka se ka dayɛlɛli kɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ka ɲininkali dayɛlɛ aw ye ɲininkali fɛn o fɛn bɛ aw fɛ nimero minnu bɔra ka di jamukan daminɛ la ani hakɛza nimero min bɛna di jamukan yɛrɛ fana laban na o a k'a ka ɲininkali ninnu kɛ ninnu na sira bɛɛ lajɛlen kan minnu bɛ se ka kɛ bataki ye k'a ci an ma minnu bɛ se k'an wele k'a ci an ma hakɛza hali minnu bɛ se k'a ci yɛrɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ nin bɛɛ lajɛlen dayɛlɛlen don aw ye kuma la ɲininkali minnu nana kuma ni kuma an bɛ ɲininkali ninnu bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka na n'a an karamɔgɔ ani an bilasiralibaga ani muminiw ɲɛmaa fɛ yen n'o ye seyidina umaru faruku ye bakɔ jikɔrɔni nɛrɛkɔrɔ Awa an bɛ ɲininkali ninnu di a ma a bɛ ɲininkali ninnu bɛɛ lajɛlen jaabi ne ni aw ye an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamu sɔrɔ a la cogo min na o la n'a diyara ala ye nin ye o jamukan mandi kɛnɛ kan inshalla taala ka san ni bi tarata ye o min bɛnna i k'a dɔn k'a fɔ awa le quatorze cinquième mois deux mille dix-neuf ma an bɛ o la bi o la ɲininkali minnu bɛ an bolokɔrɔ an nana n'olu ye an ka sɛkuba yɔrɔ la a ye an bisimila san'an donni cɛ ɲininkali ninnu kɔnɔ an na fɔlɔ ka salamu di an karamɔgɔ yɛrɛ ma o kɔfɛ awa a kuma ɲɛbila minnu b'a bolo awa a na bɔ k'o folikan lase n'o tɛmɛna ka bɔ yen ɲininkali kɔni ɲɛkɔrɔ sɔrɔlen don an bolo bi fo ka taa fɔ k'a to ten an na sɔrɔ ka don olu bɔlɔn furancɛ la awa nka ɛri kelen dama o de dilen bɛ an ma hɔrɔnya tv awa a ɲɛmaayaso maaw fɛ n'o sera yɔrɔ min na ka sɔrɔ minnu m'u ka ɲininkali jaabi mɛn olu fana na o kɛ hakɛto belebeleba an ye komi si baara don ni min ma ɲɛ bi o fana bɛ ɲɛ don wɛrɛ o la an karamɔgɔ ani anw bilasiralibaga ani anw ɲɛsinfan Elhaji Sɛki Umaru Seyidu Kulubali Faruku salamu aleyikomu wa rahamatulahi wa barakatu. Wa aleyikomu salamu wa rahamatulahi wa barakatu. Awa an karamɔgɔ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn dan foyi t'i foli ni waleɲuman dɔn min na an bisimilali la nin sanga in na n'a jara la an bi sunkalo de la wa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn e ka darulaw ka ca ka kɔrɔ wa i t'i libere sanga na ka waati y'o kibelen na ala ka jɔnw na u bilasirali kama mɛ o n'a ta bɛɛ ka tila k'anw bisimila nin sanga in na kanda tile jamukan kɛnɛ kan awa ko ɲininkali minnu bɛ an bolo k'an ka na ni u ye mun kosɔn ala ka jɔnw bɛ se ka bilasira cogo min na Faruku o y'an nisɔndiya sigi awa an danbila ka kɔrɔ ye belebele fara a kan o la sa sani an ka don ɲininkali ninnu kɔnɔ an karamɔgɔ an bɛ kuma segin i ma tuguni ko kura folikan minnu b'i bolo ka ɲɛsin Hɔrɔnya TV lajɛbagaw ma an karamɔgɔ i b'olu lase o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ an na sɔrɔ ka don an ka ɲininkali kɔnɔ ni ala ka jɛ ye Faruku awuzu bilayi samiyi alimi mina setani layini rajimi

ka hɔrɔnya tv baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo a ɲɛmaaya so ka taa se a baarakɛla kelen kelen bɛɛ ma an bɛ kanu foli ɲɛsin aw ma kɔfɛ ka kanu foli ɲɛsin nin sigi in lajɛbaa bɛɛ lajɛlen ma ka ɲɛsin kanuɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a ɲini ala fɛ an bɛ waatiba min kɔnɔ nin ye n'o ye sunkalo ye a daminɛna hɛrɛ la ala k'a foori hɛrɛ la A bonyaw n'a dugawu jaabiw Ala k'a kɛ an bɛɛ ye. Aami. Ala k'o k'an ye kira bonya kama. Aami. Sɔli Ala rasuli. Awa an karamɔgɔ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn awa ni o tɛmɛna ka bɔ yen sa Elhaji Sɛki Umaru Seyidu Kulubali awa ɲininkali kɔni awa ɲɔgurusɔrɔlen don an bolo bi awa fo ka taa fɔ ko a to ten minnu fana tulo b'an na nin sanga in na Hɔrɔnya FM fana jabaranin kan sabu nin waati in na olu yɛrɛ fana kɔlɔnson bɛ an na olu fana b'a ta k'a diffuser an bɛ Hɔrɔnya FM fana lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kanda tile jamukan kɛnɛ kan o la an karamɔgɔ awa n'a jɛra ala ɲininkali gale min bɛ an bolo bi ka tɛnku la faruku o ti dɔwɛrɛ o ye an balimamuso dɔ ka ɲininkali ye faruku an balimamuso ko ale bɛ fɛ k'a dɔn yalima awa jeu sisan quel qu'en soit a kɛra balontan ye o awa a kɛra marasi jeu ye o a kɛra awa playstation jeu ye o mɛ awa jeu kɛbaga fila ni ɲɔgɔn cɛ la maa wɛrɛ ka na awa musaka da ka wari da awa aw fila ka jouer nin jeu na ni min gaɲɛna o ka nin musaka in ta k'a sɔrɔ a ma kɛ ni jeu kɛla yɛrɛ fila si ko yalima ko waleya in ko o bi bɛn silamɛya la wa Faruku? Ayiwa Abudaramani n'a diyara Ala ye su in na an bɛ le 10 9 mois 1440 de la Ahamada sɔlɔlahu alehi wasalama ale ka hijira o jateli san na o kelen bɛnna le 14 5 mois 2019 ma Nabilayi Isa alehi salam ale ka bangeni o san jate la n'a diyara Ala ye bi ye sunkalo tile tan ye an tilenna o la bi insha alahu a su tan ni kelennan an donna o de la su in na ni ala ka cɛ o la abuduramani an balimamuso ka ɲininkali a cogo ɲɛna an b'a fɔ a ye ka wari da zekɛla fila ni ɲɔgɔn cɛ ni min gɛnna o k'a ta baasi foyi t'o la Tari i m'a faamuya baasi foyi t'o la a kɛra jeu sifaya o sifaya ye tant que jeu dagalen de don i b'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na balontan walima marasibɔ walima lidobɔ walima damubɔ yɛrɛ Abudramani o n'a bɔɲɔgɔnko ka wari da a fila ka jeu ni min gɛnna o k'a ta baasi foyi t'o la A faamuna ɲɛna a tun bɛ kɛ kira yɛrɛ tile la kisi ni nɛɛma b'a ma soboli tun bɛ kɛ ka sobolilaw bila boli la ni minnu ye danni kɛ olu bɛ ladiya baasi t'o la sariya bɛ min kɛ baasi ye n'a fɔ o ma ko sobon o de ye e ka dɔ bɔ ne yɛrɛ bɛ dɔ bɔ o tuma na an bɛ z ni min gɛnna o b'a ta walima ni min gɛnna dɔ bɛ bɔ a la ka di o ma abuduramani o de ye sobon ye o tuma na o kɔni ye haramu ye a sira kelen kelen bɛɛ kan mɛ n'a y'i bɔ o la mɔgɔ kelen ka wari da k'a fɔ a ye ze ni min gɛnna o k'a ta baasi t'o la a faamuna komi an delila ka kuma ze ninnu kan mɔgɔ dɔw ka faamu na olu ye ze ninnu kɛ haramu ye i b'a fɔ marasi ze hali balontan dɔw y'o bɛɛ kɛ haramu ye lido ninnu dɔw y'o bɛɛ kɛ haramu ye an t'a fɔ an b'u sɔsɔ bɛɛ n'i ka faamu don mɛ anw kɔni ye min faamu ni anw diɲɛ bɛ n'o ye ze fɛn o fɛn bɛ kɛ nin ye a kɛra marasi ye a kɛra lido ye a kɛra damu ye Abudurahimani, naamu, a kɛra o tuma na balontan ye, unhun, a kɛra ɛ telephone na jeux minnu bɛ telephone na sisan, ayiwa, Abudurahimani, naamu, nin si tɛ haramu ye, abada, tari i m'a faamu, tiɲɛ, ɲɛnajɛw dɔrɔn de don, unhun, k'i yɛrɛ laɲɛnajɛ n'a ye, unhun, parce que sariya ka haramu, unhun, Abudurahimani, naamu a bɛ lajɛ de a bɛ mun de kɛ n'o de kama a bɛ haramu bɔn anw ka yeli la nin fɛn ninnu ne ɲɛ tɛ tɔɔrɔ foyi la nin na n'o de bɛ sariya bɔ a la a faamuna dɔw ka kuma na ko a bɛ seli waati tɛmɛ mɔgɔ kan balontan walima lido walima marasi o n'a bɔɲɔgɔnko d'accord a bɛ seli waati tɛmɛ mɔgɔ kan o ye n'a ye mɔgɔ min jɛ a ka seli waati tɛmɛ e ka ye tari i m'a faamu n'o tɛ i ye se ka i ka je bila k'i ka seli kɛ o tɛ o t'i ka je tiɲɛ wa ɲɛna o tɛ baasi fana ye i wajibiyalen tɛ ko eh, a ti ɲɛ abada fo a ka seli waati tɛmɛ i kan tiɲɛ tɛ yan o tuma na seli waati tɛmɛ i kan k'i to a la o tɛ se ka kɛ dalilu ye k'o b'a haramuya n delila k'a f'i ye seli waati bɛ tɛmɛ ka maa to ko caman b'a la n'a fɔra nin bɛ seli waati tɛmɛ mɔgɔ kan k'o bɛɛ ka kɛ haramu ye halala tɛna ye diɲɛ na dɛ a faamuna seli waati bɛ tɛmɛ ka maa joli to bitigi kɔnɔ feere la a bɛ tɛmɛ ka maa joli to biro kɔnɔ baara la a bɛ tɛmɛ ka maa joli to eh, tobili la gwadaw la a ka ca mɛ est ce que o baara ninnu ye haramu ye wa Mɛ seli waati tɛmɛna minnu kan k'u to a la dun olu de ye kota kɛ u b'o jurumu sɔrɔ mɛ ani baara in yɛrɛ tɛ bɛn sabu seli waati tɛmɛna k'i to a la o tɛ kelen ye a faamuna mana ze minnu bɛ kɛ telefɔni na marasiw damu lidow balontanw nin bɛɛ ye ɲɛnajɛlanw de ye n'i b'a kɛ dɔrɔn i ka sariya k'a ka bonya kɔnɔ i komi baara bɛɛ baara o baara ni seli waati y'i sɔrɔ a la i b'o bila ka seli waati de eh, labɛn fɔlɔ ah? mana o ye baara bɛɛ de ye an ka ɲɛnamaya baaraw la mana o cogo kelen don ni seli waati y'i sɔrɔ nin fɛn ninnu na i b'a bila ka ala ka waati d'a ma a faamuna mana anw kɔni ma haramuya yɔrɔ y'a la wa anw y'a daga abudurahmani sabu an ɲɛ tɛ foyi la a la min b'a to k'an b'a fɔ haramu don mana mayisiru min bɛ fɔ ko kuranɛ ko inamal kamuru wali mayisiru mana o ye sobon de ye tari ma faamu sobon e ka wari da ne ka wari da an ka ze ni min gaɲɛna o k'a ta o de ye sobon ye o mana kɛ fɛn o fɛn na abudurahmani o ye haramu ye a faamuna hali kuranɛ kalan e ka wari da ne ka wari da an ka jɛ ka ikilasi kalan ni min ta kalan cogo ɲɛna o b'a ta kuranɛ kalan tɛ haramu ye dɛ mɛ an jɛra ka wari min da o ye sobon ye o ti bɛn a faamuna aa o tuma na n'an jɛra ka wari da an ka ze ni min gaɲɛna o k'a ta o mana na fɛn o fɛn na o y'o kɛlen ye sobon ye mana o ye haramu ye a faamuna mɛ n'a y'i bɔ o la an bɛ wari da ni minnu gaɲɛna c'est à dire a ye nin baara in kɛ ni min gaɲɛna o k'a ta basi t'o la nka kuranɛkalannaw alihamudulila denmisɛnninw fara maakɔrɔbaw kan u bɛ ta waati bɛɛ k'u bila kuranɛkalan na ni minnu ye sebaaya sɔrɔ ladiyali bɛ di olu ma a kun ye k'u ankuraje o baara in na tari ma faamuya mana basi foyi t'a la n bɛ se k'o de fɔ ayiwa an karamɔgɔ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na o jaabi faamuna a tɛ fɔ ka tɛmɛ nin kan awa faruku maa tɛmɛ ka bɔ yen nin fana ye awa an balimamuso kelen ka ɲininkali ye awa ko yalima awa maa minnu garibu minnu bɛ awa maaw deli siradaw la sisan misali la awa a ye misali ta musow yɛrɛ kan i bɛ t'a sɔrɔ awa sirada la sisan muso dɔw bɛ na ka n'i deli wa silamɛya yɛrɛ b'a awa lahi- la- lahalaya min ɲini u fɛ awa u tɛ o la i bɛ t'a sɔrɔ disa tɛ dɔw kun na a dɔw yɛrɛ awa u ka sutura yɛrɛ dafalen tɛ yalima e min ye silamɛmuso ye ko ni ninnu nana e deli ko yalima ninnu sɔnni ye awa e kan diyagoya wa n'i ban ka ninnu sɔn i bɛ minɛ o o ma wa ka sababu kɛ u ka u tɛ silamɛya ka lahalaya la ayiwa abudurahmani kuma kuntaala surunya kama baasi foyi t'o la kafiri bi silamɛ deli a bɛ bɛn i k'a sɔn ka ɲuman k'a ye baasi foyi t'o la a faamuna mana a ye yɔrɔ min fɔ tan n'o ye hijabu ni sutara ye o ye silamɛw de ka diyagoya ye tari i m'a faamu mais nin min filɛ delili la nin ye a bɛ se ka kɛ silamɛ tɛ walima silamɛya faamubaa tɛ walima hali silamɛ nafigi don Abuduramani ni se b'e ye ka hinɛ na k'a dɛmɛ a dɛmɛli e fɛ o tɛ k'i ka haramu ye ko sabu a bɛ ye cogo dɔ la min tɛ sariya ka ye cogo ye a faamuna contraire e ka hinɛ a la n'e sɔnna k'o dayɛlɛ o yɛrɛ de ɲininen don o kɔrɔ ye jumɛn ye a nana e deli sisan abuduramani k'a fɔ e ka hinɛ a la i b'a fɔ garibuw b'a fɔ cogo min na Mana e ye ɲuman k'a ye i ye saraka bɔ k'a d'a ma walima i ye ɲumanya dɔ d'a ma o kɔnɔna na i seginna k'a ladi n balimamuso ne kɔni hinɛn'i la k'i dɛmɛ ni nin ye bi ɔ nka ne yɛrɛ bɛ min fara a ka kɔnɔnajɛya la ani ɲumanya jidili la o de y'i filɛ ye cogo min na tan nin tɛ bɛn ala ma wa nin ye cogo in nin bɛ kɛ sababu ye maa minnu ka kan ka hinɛ e la k'u ɲugu i la ka hinɛ gɛlɛya u bolo ka ɲɛsin i ma mana n'i ye hijabu ta k'i datugu o ka ɲi e ma wa o b'a to maa minnu bɛ fɛ ka hinɛ i la u ka hinɛ bɛ ɲɛsin i ma wa ala yɛrɛ ka laɲini ye hijabu ye silamɛmuso kan o tuma na n'e ye ɲuman k'a ye ka segin ka nin fɔ a ye a ka ca la n'a kɛra tulo kunnandi ye a bɛ se ka dɔ ta i ka ladilikan na a faamuna mana min ye ka ban ka saraka d'a ma walima ka ban k'a sɔn sabu k'a ka hijabu dafalen tɛ o ɲininen tɛ o bɛ na yɔrɔ de la abuduramani i bɛ maa min dɔn i kuman'a fɛ i y'a bilasira k'a ladi a banna k'a to i ta la kumana sariya bɛ min ɲini i fɛ o la o y'i k'o kɔn de ye Tari i m'a faamuya k'o kɔn ka i ka gɛlɛya ɲɛ jira a la k'a sabu kɛ ne y'i ladi y'i bilasira min fɛ ala t'a la i banna k'a to a la o tuma na n bɛ dimi jiri i la k'a sabu kɛ i banna n bolo ka ala ta kɛ a faamuna mana deli ko la ɲɛna kuranɛ ye kangari da an ye wa amma sa'ila fala tanhar ala ko an kana delikɛlaw gɛn Tari i m'a faamu mana mɛ delikɛla bɔ delikɛla la kafiri delikɛla walima silamɛ delikɛla la ni delikɛla kɔni nana i ma ko i kana a gɛn n'i bɛ se ka ɲuman min k'a ye o k'a ye aa n'i tɛ se ka ɲuman k'a ye yɛrɛ se t'i ye kana kuma jugu fɔ a ye kuma ɲuman fɔ i k'a labila kuranɛ y'an ladi ni o de ye mana mɛ difaransi foyi bila kafiri walima silamɛ nafigi walima maa tilennen la wa amma sa'ila fala tanhar ni delikɛla nana i ma i kana o gɛn abada o de ɲininen don nin kuma in kɔrɔ ka bon dɛ mana kɔrɔ de ye kana nigilagɛlɛya kɛ a la kana gɛn kana kuma jugu fɔ a ma kanu ɲɛ jira a la ani hinɛ ni nɔgɔya ye tari i m'a faamu a mana kɛ delikɛla sifaya o sifaya ye n'i sera k'a sɔn o ka ɲi n'i ma se kuma ɲuman fɔ a ye k'a labila kuranɛ ko ten a faamuna awa an karamɔgɔ an y'o jaabi faamu nka sani an ka bɔ o yɔrɔ in kɔnɔ awa an na hakɛto ɲini i fɛ ka walawalali dɔ sɔrɔ o yɔrɔ in na awa misaliyala sisan komi i yɛrɛ bɔra ka kuma delilikɛlaw kan cogo min na sisan i bɛ t'a sɔrɔ awa an ka awa sosiyete yɛrɛ kɔnɔna la bi hakɛja sirada kana ninnu yɛrɛ la maa dɔw bɛ yen olu yɛrɛ kɛlen don k'u ka baara bila delili ma mɛ kuma dɔ la n'i ye jateminɛ kɛ i b'a sɔrɔ awa bon deli sarati yɛrɛ aw karamɔgɔ yɛrɛ y'a fɔ k'a fɔ ko dɛsɛ de bɛ na ni deli ye mɛ i bɛ t'a sɔrɔ o ta tɛ dɛsɛ ye i bɛ t'a sɔrɔ a dɔw bɛ yen yɛrɛ an ka a dɔw la olu dɔw yɛrɛ bɛ deli yɛrɛ de kɛ ka taa etazi yɛrɛ jɔ a la deli wari la yalima n'u n'a ɲɔgɔnw fana nan'i ma dɛsɛ tɛ olu bila a la dɛ olu kɔni ta ye n bɛ deli kɛ yɛrɛ de a ka di a dɔw la a dɔw bɛ deli se min b'olu yɛrɛ o tɛ e yɛrɛ yalima olu fana sɔnni kiti ye jumɛn faruku hali n'a sɔnni ma wajibiya i kan Abdurahmane ka kuma jugu fɔ a ma walima k'a gɛn sariya kɔni o de ka haramu ye a faamuna mana ne yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ nin bɛ kɛ k'a ka baara kɛ deli de ye dɛsɛ t'a la fo ne yɛrɛ ka mɛcɛ bɛn bɛ deli ma sabu wari sɔrɔ nɔgɔyara ne bolo an bɛ kira ka hadisa nin ta yen man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam tastati fa bilisanihi fa in lam tastati fa bikalbihi wa zalika adiyafuli iman kira ko n'i ye wale jugu ye n'a bɛ kɛ kɛ kɛ a bali i bolo la n'i ma se i nɛn n'i ma se a kɔn i dusukun na ko wa limaniya lafu dan o de ye dusukunna ta ye o tuma na n bɛ fɛ ka mun f'i ye ne y'a dɔn nin kɛ baara ye delili ye se b'a ye wa dɛsɛ foyi tɛ kɛ k'a bila delili la fo a wari sɔrɔ ka di a kɛn bɛ k'a k'a ka baara ye Abudramani i b'a laadi de k'a fɔ a ye karisa n bɛ fɛ kɛ n ka ladilikan ni n ka kɔnɔnajɛya faamu nin baara min filɛ nin tɛ hɔrɔn danbe ye dɛ delili hɔrɔn b'o kɛ waati min hali n'i tɛ silamɛ ye a b'a sɔrɔ saya de sera i ma c'est-à-dire ne ma nin kɛ n bɛ sa o de bɛ se ka hɔrɔn bila delili la Aa o ye hali ni an ye diinɛ ko bɔ a la mana ne dun y'a jateminɛ ala ye nɛɛma k'e ye nin b'i bolo nin b'i bolo mais o bɛɛ la e ka baara ye deli ye tan n bɛ fɛ i ka yɛlɛma don i ka baara la a lajɛ sa min sɔrɔla i k'i wasa n'o ye mana ka sɛbɛsira dɔ ta k'i ka ɲɛnamaya tɔ sinsin o kan o de hɛrɛ ka bon i kan wajibi tɛ k'a fɔ i b'a fɔ ne filɛ k'a fɔ cogo min na nin ye Misali de ye ka jira aw la mana i b'a ladi ka kuma fɛ k'a bilasira lala n'a kɛra tulo kunnadi ye a bɛ se k'a mɛn ɔ n'a ma kɛ tulo kunnadi ye yɛrɛ e y'o ladilikan n'o bilasirali min fɔ a ye ɛ fo a ka taa lahara sa a tɛna e kɔni deli bilen cɛn tɛ yan o tuma na i m'a gɛn i ma kuma jugu fɔ a ma wa i ye seereya min kɛ c'est-à-dire i ye kuma min k'a fɛ sisan o ye seereya de ye diɲɛ na yan ani ala ɲɛkɔrɔ lahara a bɛ tiɲɛni min na e y'i seko k'a kɛlɛli la nka a m'a to i ta la tari i m'a faamu ɔ diɲɛ na yan fɛnɛ o kuma in kama hali n'a bɛ diɲɛ bɛɛ deli a ja tɛ gɛlɛya bilen k'e kɔni deli wa a ka ca la e bɛ fan min fɛ a n'a kɛ eh, n balankuru ye tari i m'a faamu mana an bɛ se k'o de fɔ i bɔra mɔgɔ min kalama k'a fɔ a ka métier bɛn bɛ deli ma et puis fɛn bɛɛ b'a bolo mais a kɛlen bɛ k'a ka baara bɛn deli ma an bɛ nin hadisa in ne ta k'a lajɛ an bɛ se k'a bɔ o tiɲɛni in na cogoya min na aa an karamɔgɔ jaabi faamuna aw an b'i fo Ela Sɛk Umaru ni an bɔra yen ɲininkali min bɛ da o kan o fana an balimakɛ dɔ ka ɲininkali ye Faruku ka bɔ moritani an balimakɛ y'a jira k'a fɔ ale kɔni bɛ fɛ i ka a bilasira ko maa min bɛ yen sisan n'i ka baara tun ye sonyali ka sɔrɔ i tɛ sonyali kɔlɔlɔ dɔn misali la i taara dɔ ka miliyɔn kelen sonyɛ sisan malafɛ i nana ni miliyɔn kelen ye baara k'a la après i nan'a mɛn k'a fɔ ko sonyali ye kojuguba ye wa i y'a kanu fana ka bɔ sonyali la bon a y'a mɛn karamɔgɔ da n'i bɔra sonyali la fana awa sonyali nafolo minnu b'i bolo k'i k'olu fana segin awa ni miliyɔn kelen min b'e bolo a sɔrɔ e y'a labaara awa wari valeur taar'i jɔ fo miliyɔn tan bɔɲɔnko la yalima n'i jɔra i ka sonyali nafolo in seginni kan i ye miliyɔn kelen min sonyɛ tigi in kɔ n'o bugunna ka kɛ miliyɔn tan i bolo i bɛ miliyɔn tan in bɛɛ de lasegin a tigi ma walima i ye miliyɔn kelen min ta ko i b'o dama de lasegin a ma de an karamɔgɔ k'ale bɛ fɛ i k'a bilasira. ayiwa abudurahmani a bɛ miliyɔn kelen in de lasegin a ma parce que a ye miliyɔn kelen de sunyɛ a kɔ. Tari i m'a faamu, o tuma na a ye baara wɛrɛ minnu kɛ wari la sisan a bɛ Ala yafa deli nimisa jiralen kɔfɛ Ala la o kɔni o y'a halala ten baasi foyi t'o la, a faamuna, ahaa, n m'a fɔ i k'a dabɔ a kama ka taa wali wari ta ko n bɛ baara k'a la baara kɛlen kɔfɛ n b'a segin o tɛ nin kun ye son de ye c'est à dire tuubiko kun t'a la ale yɛrɛ kun tɛ Ala ko kalama o tuma na a nan'a dɔn k'a fɔ suɲɛli tɛ bɛn mana a nimisara a ka suɲɛli la o y'a sɔrɔ ale ye wari suɲɛ ka baara k'a la fo ka wari in bugun a bolo o tuma na nimisa nalen ye yala baara kɛra wari in na o n'a tɔnɔ bɛɛ de bɛ segin waritigi ma wa walima a ye min suɲɛ a b'o de lasegin a ye min suɲɛ dɔrɔn sariya b'o de ɲini a fɛ a b'o de lasegin a faamuna mana min sɔrɔla a fɛ nin o y'a ka wɔsi sara ye hali n'a y'a sɔrɔ a asulu man ɲi mais n t'a dɔn ni n filila sitanɛ sen bɛ na o de y'o se ale ma mana a bɛ ala yafa deli o yɔrɔ la nin kɔni kɛ miliyɔn kelen min b'a la a b'o de lasegin walima a ye miliyɔn kelen min suɲɛ a b'o de lasegin a faamuna an karamɔgɔ jaabi faamuna awa sani an ka bɔ o yɔrɔ in fana kɔnɔ yalima n bɛ fɛ k'a dɔn nin ni kiti bɛ kɛ kelen ye wa maa min bɛ yen sisan ni maa nana a bolo nafolo kalifa i la sisan karisa nin minɛ bon a ye waati dɔ f'i ɲɛna awa yanni waati in cɛ ne mago tɛna nana s'a ma o temps in kɔnɔna la e yɛrɛ fana ka dɔ puruti o nafolo in na ka sɔrɔ i ma jɛn ɲini a tigi fɛ ka baara k'a la ka tila k'a tigi i ye min ta a ka wari la k'o fana bila a nɔ la mais tɔnɔ min b'a kan ko o fana bɛ don nin hukumu kɔnɔna la wa walima o ni nin tɛ kiri kelen de bon abuduramani o ye janfa de ye ni maa nana kalifa k'i ma ɛɛ n'i sera n'a y'a d'i ma k'a to kɛsu kɔnɔ portefeuille kɔnɔ walima finikolon na abuduramani danaya kama walima danaya sabatilen kama a yɛrɛ ɲɛna i bɛ se k'a dayɛlɛ a ko miliyɔn kelen de b'a kɔnɔ n nan'a kalifa i ma a b'a dayɛlɛ k'a kɔnde k'a dɔn miliyɔn kelen dafalen don n'o sabatira abudaramani i b'a mara hali i man k'a dayɛlɛ k'a lajɛ bilen kuma tɛ k'i bɛ baara k'a la han ni warimisɛn don walima eh, wari don min bɛ se ka falen abudaramani a ti bɛn i k'a falen wari wɛrɛ la abudaramani kuma tɛ k'i bɛ baara k'a la a dir'i ma cogo min i b'a mara ten n'a tigi mago jɔra a la i b'a segin a ma a y'a d'i ma a di cogo min na a faamuna aa mana n'a mɛ ɲɛ ko i bɛ baara k'a la o bɛ kɛ de jɛ ɲininen kɔfɛ a tigi fɛ tari i m'a faamu e ye wari di ne ma ko san kelen i mago tɛna s'a ma o tuma na yanni san kelen cɛ ne tun bɛ fɛ ka munumunu wari in na Ɛɛ ni ala sɔnna a ma i mago bɛ se a ma waati min na i b'a dafalen sɔrɔ n fɛ yan mana n'a ye jɛ d'i ma i bɛ baara min k'a la ka min sɔrɔ o ye halala de ye n'ale mago jɔra a ka wari la dɔrɔn i b'o dafalen d'a ma a bɛ k'o cogo in dɛ nin yɔrɔ in ka gɛlɛn kosɛbɛ danaya ye koba ye silamɛya bolo ala ko kuran kɔnɔ ko danaya kɛra ɲininkali fɛn ye tari i m'a faamuya layidu kɛra ɲininkali fɛn ye tari i m'a faamu ala kira ko kisi ni nɛɛma b'a ma a ko maa o ma se ka danaya dafa ko o ti diinɛ yɛrɛ la la diina liman la ahada lahu ko maa o ma se ka danaya dafa ko diinɛ t'i la han o tuma na i janto a yɔrɔ la ni maa ye kalifa k'i ma n'i ma ɲɛ i bɛ baara k'a la i b'a tigi jɛ ɲini fɔlɔ n'a ye jɛ d'i ma a bɛnna a kan o baara baasi tɛ o la nka ni jɛ ma d'i ma fo nin minɛ k'a mara yanni mago seli cɛ a ma o tuma na o bɛ mara de fo a mago ka s'a ma a faamuna an karamɔgɔ awa an b'i fo o jaabi faamuna awa fariku ni o tɛmɛna ka bɔ yen awa ɲininkali min bɛ da o kan an bolo o tɛ dɔwɛrɛ ye ela sɛki umaru an bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ kalo barikamaba min kɔnɔ nin n'o ye sunkalo ye ala sɔnna awa an tilenna tile tan yɛrɛ la bi an bɛ tan ni kelennan su la i n'a fɔ aw yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogoya min na Nka fariku n'i ye jateminɛli kɛ ɲinɛ kalo ko sunkalo ko awa a daminɛ a mankan cayara kosɛbɛ sabu ka d'a kan awa maa fan dɔw sunna dimanche dɔw yɛrɛ fana sunna tɛnɛn bon o sama-samali bɛ yen awa kalo ko in na hali sisan hali n'o y'a sɔrɔ i yɛrɛ delilen bɛ ka walawalaliw di a kan waajuli kɛnɛ la ɔ nka hɔrɔnya awa jabaranin kan fana awa kanda tile awa jɛmukan in suyelen don kojugu fariku jamana kɔnɔ fo ka taa se a kɔkanna ma mɔgɔ mago b'a la fana i ka se ka bilasirali k'a la Ela Sɛki Umaru yalima e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ kalo ko kan ni waleya in na de. ayiwa Abudaramani kalo ko kɔni an ye caman fɔ a la i b'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ɛɛ anw sunna dimansi an ye sunkalo daminɛ dimansi ni Ala ka cɛ ye. kibaru nacogo a retardera kosɛbɛ parce que trois heures du matin walima quatre heures de yɛrɛ de an ye kunnafoni sɔrɔ kɛra ala farangaba ye n'o tɛ n'a y'a sɔrɔ sunɔgɔ tun kɛlen don dugu bɛ jɛ k'a sɔrɔ ŋaniya ma siri mana an bɛ se ka min fɔ a la dɔrɔn commission de lune mɔgɔw u k'a lajɛ halisa u ka dɔ fara u ka baara ɲɛ kan ani baara in minɛcogo ɲuman kan Abudurahman an dalen don u la, unhun, wa an b'u kɔ, kosɛbɛ, bada an b'o de fɔ, unhun, ni ɛɛ sunkalo de don, unhun, ni kunnafoni lasera, unhun, k'a fɔ commission mɔgɔw ko kalo yera, unhun, Abudurahman foyi t'an kan an ka sun kɔ, n'u ko kalo yera fana, unhun, ko an ka sun bila an ka seli, unhun, foyi t'an kan an ka seli kɔ. a faamuna n'u ye nkalon tigɛ o nkalon danga n'o jurumu a b'olu de kan mais anw tɛ tari i ma faamu wa dalilu tɛ anw bolo kɛnɛkan daliluw la maa ye se ka kalaturu dalilu min kan k'a fɔ u bɛ nkalon tigɛ walima u bɛ fɛn fɔ min tɛ tiɲɛ o dalilu t'an bolo an dalen don u la i komi n'an bɔra a kalama don o don mhm. k'a fɔ u bɛ nkalon tigɛ mhm. u bɛ fɛn fɔ min tɛ tiɲɛ mhm. billahi lazi la ilaha illa huwa an tɛ seli u nɔfɛ wa an tɛ sun u nɔfɛ mais bi kɔni faruku dalen don u ka kumaw na tari i ma faamu o ma daminɛ bi dɛ depuis an ye wajulu daminɛ an y'o de fɔ bɛɛ ye an ka to commission mɔgɔw kɔ kalo ko la n'u ko kalo yera mm. an ka sun n'u ko kalo yera an ka seli n'u y'a fɔ cogo min na mm. an ka to u kɔ a faamuna o tuma na abudurahmani an ka dannaya b'u kan wa an b'u kɔ kalo ko la mana min bɛ ɲini u yɛrɛ fɛ o de ye u k'a lajɛ ka baara in kɛ kɛcogo ɲuman na parce que jamana bɛɛ ka dannaya b'olu kan n'olu ka baara in kɛcogo ɲuman ye a b'an dɛmɛ silamɛw ka ɲɔgɔn minɛ u ka don da kelen fɛ n'u ka bɔ da kelen fɛ o sabatili la a faamuna kibaru ka na retard la o tɛ dunan ye silamɛya kɔnɔ tumaw na kira ka waati la kisi ni nɛɛma b'a ma kibaru nana don dɔ la tilegan yɛrɛ fɛ mhm. k'a fɔ kalo yera sura mhm. tari i ma faamuya abudramani kira yɛrɛ tile la kisi ni nɛɛma b'a ma mais o yɔrɔw bɛ faamu parce que o y'a sɔrɔ développement min b'an fɛ yan bi o y'a sɔrɔ o tɛ yen tiɲɛ tɛ yan n'i y'a lajɛ ko bɛ kɛ kayi sisan sisan sisan bamakɔ yan an b'a ye wa an b'a mɛn a bɛ kɛ fo kidali sisan sisan an b'a ye wa an b'a mɛn tiɲɛ tɛ yan o tuma na ala y'o bonya di anw ma bi abudaramani o bɛɛ kɔfɛ aw minnu sigilen don kalo ko kunna mhm. minɛn bɛɛ b'aw bolo kibaru laseli a teliya siraw k'a bɛɛ b'aw ka hukumu kɔnɔ tele national ni radio national han mana abdaramani ko min b'o cogo la o b'a diyagoya aw yɛrɛ kan kunnafoniw sɛgɛsɛgɛlen sabatilen kɔfɛ a ka kunnafoni lase silamɛw ma a waati la tari i m'a faamu mana an tɛ nin fɔ jalakili kama nka an bɛ nin fɔ dɔrɔn k'u bilasira ani ladili ka ɲɛsin u ma a faamuna o de bɛ ɲini u fɛ k'a lajɛ baara in u k'a sɛbɛya ka tɛmɛ nin cogoya in kan n'o tɛ faratiba bɛ nin lahalaya in na abdaramani a bɛ se ka wolo ni fɛn ye aa min tɔɔrɔ bɛ se jamana bɛɛ o tuma na u k'a lajɛ u ka dɔ fara u ka baara ɲɛ kan ani ka dɔ fara baara sabati cogo ɲuman kan n'o ye ka kunnafoni lase silamɛw ma joona min b'a to an bɛɛ bɛ hakililatigɛ sɔrɔ a faamuna mana kuntaala surunya la ne bɛ se k'o de fɔ kaloko la an kɔni sunna dimansi ni ala ka jɛn ye wa an bɛ komisɔn mɔgɔw kɔ n'u ye kibaru fɔ cogo min na an bɛ a kɛ ten a faamuna mana e yɛrɛ min ye kibaru mɛn dugu jɛlen k'a fɔ sura kalo yera k'a sɔrɔ i ma sun ŋaniya ta abdarama o tɛ kojugu ye i bɛ tilen ten i yɛrɛ minɛlen ni sunkalo tɛmɛna i b'a tile kelen sara hakɛ foyi t'i kan tari i m'a faamuya o tuma na o de bɛ ɲini mɔgɔw fɛ minnu ma se ka sun dimasi k'a sababu kɛ u ma kibaru sɔrɔ teliya la a faamuna mana kuntaala surunya la an bɛ se ka nin fɔ kalo ko la k'a ɲini komisɔn mɔgɔw fɛ u ka dɔ fara u ka baara cogoyaw kan a faamuna o kɔfɛ kalo ko fɛnɛ abudaramana an bɛɛ jɔyɔrɔ b'a la parce que komisɔn mɔgɔw olu ta ye tuma na u bɛ kalo ɲini ni kunnafoni ser'u ma sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ u b'a lase mais ka kalo ɲini o b'an bɛɛ de kan N'a fɔra ko bi ye tile mugan ni kɔnɔntɔn ye, un, Abudaramani, naamu, ɛ n'an ye fitiri salamu bila dɔrɔn, un, an bɛɛ tɛ wuli k'an kun legelege tilebin fɛ, wulibali don, han, min bɛ yɛlɛn so kan, min bɛ yɛlɛn jiri kan, un, ani min bɛ jɔ k'a lajɛ, siga t'a la, n'an bɛɛ ye kalo ɲini, un, Abudaramani, a ka c'a la n'a jɔra kɔni, un, dɔ n'a ye o. Tiɲɛ tɛ wa? Tiɲɛ! O tuma na n'a yera, a ɲininen don ka kibaru lase u ma. Siga t'a la. Haa, an bɛ kibaru lase sigiɲɔgɔnw ni jɛɲɔgɔnw ma, ka sɔrɔ ka kunnafoni lase olu ma. Tiɲɛ don. Haa, siga t'a la. O tuma na n'an bɛɛ y'an sɛbɛya kalo ɲinini fɛ, a ka c'a la, Abdaramani, olu yɛrɛ bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ joona, kɛnɛ kan, wa u bɛ se k'a lase joona. Wulibali don, Farouk. O yɔrɔ fɛnɛ, o ye silamɛ bɛɛ jɔyɔrɔ ye, Abdaramani. an b'o lase bɛɛ ma a faamuna kalo ko kiti n y'a f'i ye sariya y'a bila hukumu fila de kɔnɔ abudaramani k'a fɔ ko kalo jɔra o bɛ sabati ni fɛn fila de ye abudaramani o fɔlɔ o de ye maa laadiri kelen kɛ kalo ye walima maa laadiri fila olu ka kalo ye mali bɛɛ kɔnɔ ni silamɛ laadiri kelen ye kalo ye o kɛ kalo yeli kama mali bɛɛ bɛ se ka sun ko sabu maliyɛn kelen ye kalo ye mhm. silamɛ don o laadiri don maa kelen mhm. a faamuna abudaramani mhm. mana walima maa fila maa filaya yɔrɔ ye jumɛn ye sun kɔni kɛli la maa kelen ka seereya o bɛ se ka bɛɛ bila ka sun kira yɛrɛ sunna ni maa kelen ka seereya ye kisi nɛɛma b'a ma ayi cɛ laadiri kɔmi an balakaw ka sira kan olu kɛ seereya lafulen don dɔɔnin muso fila ka seereya o de bɛ jɔ o ye cɛ kelen pilasi ye a faamuna mɛ cɛ kelen kɛ seereya abudaramani min ye laadiri ye silamɛ don o kelen kɛ seereya ko n ye kalo ye jamana bɛɛ bɛ se ka sun o kama Mɛ seli n'o ye sunkalo sali ye maa kelen kɛ seereya tɛ wasa kɛ o la fo ka dafa maa fila la mana fikutigiw y'o ɲini o fana tɛ kun wɛrɛ ye kɔmi ni sun gɛlɛyara abudaramani tumaw na degun ni tɔɔrɔw a bɛ maa bila fɔbali fɔ la a faamuna ni maa kelen nana ko n ye kalo ye a b'a dafa maa fila la ni maa fila jɔlen sɔrɔla mhm. laadiriw don silamɛw don jamana bɛɛ kɔnɔ n'olu k'o ye kalo ye mhm. o ye sunkalo bannen a bɛ seli a faamuna abudaramani o cogo kelen don mhm. ni e ye kalo ye ni da ma k'i la e y'a fɔ ko n ye kalo ye mɛ mɔgɔw ma da i la sariya la e min y'a ye a bɛ diyagoya e kan e ka sun minnu ma da i la kama hmm. mana a tɛ diyagoya olu kan parce que u ma da i la kun min kama olu de bɛ o dɔn a faamuna o cogo kelen don ni seli kalo de don hmm. n'i kelen ye kalo ye hmm. i y'a fɔ da ma k'i la a ti bɛn i ka sun bila k'i ye kalo ye i bɛ sun kɔntine silamɛw nɔfɛ fo bɛn ka kɛ don min kan k'o ye seli ye i ni silamɛw bɛ seli ɲɔgɔn fɛ hali n'i yɛrɛ ɲɛ y'a ye kunba de bɛ nin na parce que anw ka bɛn ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o de ka bon kojugu ka tɛmɛ an ka fɛn bɛɛ kan n y'a f'i ye kira ko ten kisi nɛɛma b'a ma a faamuna o tuma na a ka ca la nkalon bɛ se ka na eh, kumaw na selikalo de yeli la mais sunkalo yeli hmm. o nkalon ka dɔgɔ kosɛbɛ o retard de ka di maa caman ye tari i m'a fɔ kɛnɛ kan i ɲɛ t'a la n'a fɔra ko kalo yera o kuma de bɛ caya k'a fɔ sunkalo kalo jɔra Mais n'a fɔra ko seli kalo yera abudramani anw yɛrɛ b'o ye ka sɔrɔ a ma ye o cɛn tɛ yan parce que anw b'an ka seli labɛn bɛɛ kɛ abudramani sika don la fo k'a dankɛnɛmaya yɛrɛ ko sini ye seli ye ka sɔrɔ kalo ko kuma ma fɔ cɛn tɛ o labɛn bɛ k'an fɛ mais k'a fɔ bi ye sika ye sini bɛ se ka kɛ sun ye an k'an ka sun labɛn bɛɛ sabati ka suguruko labɛn sabati abada n'a fɔra an ye ko kalo yera de an bɛ boli boli ka taa butikiw la tari i m'a faamu ka taa labɛn kɛ mais k'a fɔ bi ye sika ye an b'an labɛn a bɛ se ka kɛ sini bɛ kɛ sungɔlo ye o man ca an na dɛ o tumana o de la sariya yɛrɛ y'a ye mana kalo yeli ko sungɔlo jɔra o ye ko nɔgɔ ye n'i ko i y'a ye ni da ma k'i la o tumana e ka sun kɔmi kuranɛ ko ni maa min ye kalo ye k'o ka sun o tumana n'e tigɛra kan k'i y'a ye e ka sun daminɛ minnu bɛ da i la n'olu ka danaya dafara olu yɛrɛ bɛ sun kɛ n'o ye siga don e ko i y'a ye olu ma da o la olu b'u ta dafa tile bi saba la bi saba ni kelen kɔni tɛ silamɛya kalo jate la a faamuna o tuma abudramani Ɛɛ kalo jɔli sabatili a sariti fɔlɔ ye nin maa kelen ka kalo ye silamɛ laadiri la walima maa fila a filanan o de ye kalo sata o ka dafa tile bi saba la a faamuna ni kalo sata dafara tile bi saba la abudramani o ye kalo kɔrɔ bannen ni kalo kɔni dafara tile bi saba la dɔrɔn o dugujɛ n'o ye bi saba ni kelennan ye o ye kalo kura tile fɔlɔ ye a faamuna ni kalo dafara bi saba la dɔrɔn o dugujɛ o ye kalo kura tile fɔlɔ ye ɛɛ ɲinini t'o la kalo yera o kalo ma ye o tant que kalo kɔrɔ ye tile bi saba dafa o dugujɛ kɔni o ye kura tile fɔlɔ ye mana sariya ye kalo jɔli sabatili sigi sariti minnu kan o de ye nin nin fɛnba fila ye a faamuna o tumana abudramani ni komisiyɔn mɔgɔw ko ko kalo yera Abudramani o ye olu de kunko ye a b'u ni ala de cɛ ni dalilu kɛnɛkan ta tɛ anw bolo k'u ye nkalon tigɛ an bɛ sun tari i m'a faamu n'u ko kalo yera ko sini ye seli ye dalilu kɛnɛkan ta tɛ anw bolo abudramani an bɛ seli k' olu ni ala to yen n'u ye tiɲɛ fɔ ala b'u sara n'u ye nkalon tigɛ ala b'a jir'u la diɲɛ na yan kuma tɛ lahara a faamuna o tuma na kuntaala surunya la ne bɛ se ka nin fɔ kaloko la a mankan n'a kuma caman kun foyi t'a la baara ka ca anw silamɛw bolo min tɛ ɲɔgɔn turu fara ye kaloko nɔfɛ a faamuna an karamɔgɔ ala k'an ɲɛ mɛn i la Faruku n'o tɛmɛna ka bɔ yen awa ɲininkali min bɛ an bolo ka da kan o y'an balimamuso dɔ ka ɲininkali ye Ɛla Sɛku Umar k'a bɛ fɛ awa i ka a bilasira Faruku awa an balimamuso kɔni a jira k'a fɔ ale mago b'a la ka bilasirali sɔrɔ yɔrɔ min na o de ye ale kɔni kun furulen don cɛ dɔ ma manafɛ furu in bɛ kɛ waati min na awa ale yɛrɛ si kun bɛ san tan ani naani bɔɲɔgɔnko la o y'a sɔrɔ awa ale yɛrɛ ma don ka k'a fɔ npogotigiya yɛrɛ domaine kɔnɔ kosɛbɛ nka ale furula mɔgɔ min ma ko awa cɛkɔrɔbalamɔgɔ tun don ale fana y'i seko kɛ a ka hakɛ dafali la mais ko awa furu la u ma se ka na ɲɔgɔn faamu ale ni a furucɛ u ma se ka ɲɔgɔn faamu furu in kɔnɔna la don o don mankanmisɛnnin tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ ale yɛrɛ ye se bɛɛ kɛ u ma se ka ɲɔgɔn faamu ale yɛrɛ nana ye ça ne va pas ale y'a ye nin furu in dabilali de ka fisa ka tɛmɛ a taalen ka ɲɛ ale yɛrɛ y'a ɲini cɛkɔrɔba fɛ cɛkɔrɔba ka ale labila awa a ka muso wɛrɛ furu o ma fɛ o gɛlɛyara ale ye ɲɛfɔli k'a yɛrɛ somɔgɔw ye somɔgɔw ko ko ka furu wuli u taara tribunal la fana tribunal ye furu wuli ka b'u ni ɲɔgɔn cɛ cɛ yɛrɛ welela ka cɛ ɲininka a dala kan ale yɛrɛ welela ale yɛrɛ welela k'a ɲininka tribunal y'a jira juge y'a jira u fila bɛɛ la ko furu wulila ka b'u ni ɲɔgɔn cɛ furu t'u ni ɲɔgɔn cɛ bilen Ɛla Sɛku Umar o kɛlen min kɛ sisan ale furula cɛ wɛrɛ bɔra ale nɔfɛ ale furula o ma ɔ nka a ka awa cɛ fɔlɔ in k'o fana wulilen bɛ ale nɔfɛ ko ale ma jɛ c'est à dire k'a ma jɛ ale kɔ parce que ko ale ma jɛ ni furusa ye ko en tant que ale ma jɛ ni furusa ye ko furu bɛ yen ɔ k'a taara se ale yɛrɛ kuma fɔra ma ale yɛrɛ taara se u ka quartier la alimami dɔ ma ka ɲininkali k'o la k'o fana y'a jira a la k'a fɔ ko en tant que cɛ kɔni ma jɛ ni furusa ye ko juge tɛ se ka cɛ ka furu sa donc ko ale bɛ furu wɛrɛ min na k'o tɛ furu ye dɛ ko cɛ ka furu de b'ale kan halisa kɔni kɛn bɛ k'ale gɔ a kama na faruku ko yalima nin lahala na ale ye furu kɛ furu kan wa k'a bɛ fɛ k'i k'a bila abudurahmani furusa koɲɛ bɛ cɛ de bolo i b'a fɔ furu yɛrɛ donni a bɛ cɛ de bolo cɛ de bɛ se ka furu sa mais Sariya ye hakɛ dɔ di muso fɛnɛ ma tiɲɛ don cɛ furusa kun b'ale de bolo mais o ye n'i ye muso mara a ka hakɛ bɛɛ dafalen don bɛn ni kelenya b'aw ni ɲɔgɔn cɛ Abudurahmani mais n'i ye muso tɔɲɔ k'a ka hakɛ tiɲɛ sariya bɛ muso yɛrɛ bolo a ka furusa ɲini a ka hakɛ tiɲɛni kama aw ka bɛnbaliya kama a n' aw ka ɲɔgɔn faamubaliya kama baasi foyi t'o la muso bɛ se ka furusa ɲini a faamuna a bɛ daga muso ye hali a k'a yɛrɛ kunmabɔ i b'a fɔ kuranɛ yɛrɛ nasu jɛlen nana n'o ye cɛ bɛ se ka kunmabɔlan kɛ n'o ye k'a fɔ muso ye aa tiɲɛ na karisa an ma se ka ɲɔgɔn faamu o tuma na ne y'a kanu ka nin d'i ma k'i labila komi anw ma se ka ɲɔgɔn faamu laala e bɛna cɛ wɛrɛ sɔrɔ min ni n'o bɛna ɲɔgɔn faamu ne yɛrɛ bɛna muso wɛrɛ sɔrɔ ne ni min bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cɛ bɛ se ka muso labila ten ni bonya ni karama ye ka fɛn d'a ma k'a lanisɔndiya i komi a b'o cogo la muso yɛrɛ bɛ se k'o ɲini kuranɛ y'o daga n'i n'i cɛ ma bɛn tɔɔrɔw ni masibaw b'aw ni ɲɔgɔn cɛ karisa a tiɲɛ yɛrɛ la jɔn ko Ala an ma se ka ɲɔgɔn faamu furu in kɔnɔ an ma se ka kuntilenna kelen ta o tuma na ne tun b'a fɛ i ka n labila n'a y'a sɔrɔ hakɛ min bɛ eh, ni cɛ walima n ka kan ka min d'i ma walima n ka kan ka min segin i ma i b'o fɔ n ye o tuma na n b'o d'i ma mun kosɔn i ka n labila e bɛ se ka dɔ sɔrɔ i ka hɛrɛ bɛ min na ne yɛrɛ bɛ se ka dɔ sɔrɔ n ka lafiya bɛ min na sariya y'o daga muso ye Kuranɛ nasu jɛlen nana n'a ye, kosɛbɛ, a faamuna, o tuma na Abudaramani ɛɛ cɛ de bɛ jɛ di furusa la mais o ye n'a y'a sɔrɔ sababu tɛ yen min b'a daga muso ye a k'a yɛrɛ ɲini ni bɛnbaliya nana fɛn bɛɛ kɛra ɲɔgɔn faamu ma se ka sabati muso yɛrɛ y'a ye ne tɛna se ka nin kun nin tɛ hɛrɛ ye an si ma o tuma na ne bɛ furusa ɲini a y'a ɲini cɛ fɛ ka tila ka somɔgɔw bila k'a ɲini fo ka taa se ka tribunal da don a la eh, ni furu kɔni sara o la o ye furu salen de awɔ ɔ bi m'a dalankolon tɛ o cɛ bɛ kan min fɔ k'a fɔ n ma jɛ i kɔ i bɛ ne ka furu la n muso y'i ye Abudaramani o ye diyagoya de parce que eh, peut-être ale minɛ cogo tun man ɲi cɛ in fɛ ale degunna ale y'a yɛrɛ ɲini nka o ma kɛ cɛ ka hakilina ye ɔ nka o t'a to sariya k'a fɔ ko ale ka furu ma sa ka sababu kɛ cɛ ma jɛn n'a ye a faamuna min ni a bɛ fɔ ni cɛ ma jɛn n'a ye furu ma wuli i cɛ kɛn bɛ k'i ka hakɛ bɛɛ dafa wa a kɛn bɛ k'i bonya mais e yɛrɛ ka jogo kolon walima i yɛrɛ ka lamɔcogo jugu kama o de kama i ni cɛ bɛnnen tɛ mais cɛ kɛn bɛ k'e ka hakɛ bɛɛ dafa Abudaramani e nana bɔ o furu la walima ka furusa ɲini ka cɛ karaba ka furusa ka sɔrɔ a ma jɛn n'a ye o tuma na Abudaramani i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ i b'i cɛ ka furu de la a faamuna i mana furu o furu don o kan i bɛ jɛnɛya de la o tɛ furu ye abada a faamuna parce que cɛ ma jɛn n'a ye wa cɛ ma fɛn kɛ min b'a to sariya b'a ka furu sa a faamuna Abdurahmani o de la cɛ ka jɛn bɛ lajɛ mais ni sababu sɔrɔla furu kɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔ a t'aw fila si la dɔrɔn anw yɛrɛ de ma se ka ɲɔgɔn faamu a kɛra mankan ni balawu ye i b'a fɔ ale y'a ta ɲɛfɔ cogo min na ma ale yɛrɛ y'a ye nin furu in bɔli o hɛrɛ de bɛ se ka bonya ka tɛmɛ a kɔntinɛli kan ale ye sira ɲini o kan ka furusa ɲini o kan sariya b'a bolo o la n'a y'a sɔrɔ a bɛ sariya jamana kan silamɛ sariya b'a lajɛ ka kuma cɛ fɛ Fɛn min bɛ yen n'o ma n'o bɛ kɛ k'ale tɔɔrɔ n'o sera ka ladilan a banna n'o ma se ka ladilan sariya b'a ka furu sa k'a sabu kɛ muso lafiyalen tɛ furu kɔnɔ.
An karamɔgɔ hali bi Ala k'a ɲɛ ŋa i la o jaabi faamuna Fariku n'o tɛmɛna ka bɔ yen nin fɛnɛ ye an balimamuso dɔ ka ɲininkali ye an karamɔgɔ awa hakɛto belebeleba kɔni bɛ awa ɲininkali in kɛrɛfɛ n balimamuso y'a jira k'a fɔ ale fɛnɛ n'a cɛ kɔni k'u kɛlen tɛ ka ɲɔgɔn faamu kun kɔnɔna la sa ale kɔni wulila ka taa se awa karamɔgɔ dɔ ma mɔgɔ sɔrɔ ka se ka awa fura dɔ di a ma min bɛ se k'a n'a cɛ kan bɛn cogo min na ɔ ale taara se karamɔgɔkɛ ma a ko karamɔgɔkɛ k'ale ma k'a bɛ se o baara la wa a bɛ deli k'o kɛ k'a kɔrɔ nka a ka baara sarati ye min ye ko fo ale yɛrɛ de k'a fini bɔ a yɛrɛ la pewu i ka hakɛ to kuma fɔcogo la ɔ ale ma basi don a la parce que ale b'a fɛ a n'a cɛ ka bɛn epi ale b'a fɛ awa bɛnɲɔgɔnya ka don a n'a cɛ ni ɲɔgɔn cɛ ale y'o kɛ ɔ nka k'ale nana mun ye tuguni o karamɔgɔkɛ tilara ka n'a fɔ awa ko fura min b'ale bolo ko o tɛ se ka kɛ abada ko fo ale yɛrɛ fɔlɔ ka jɛ muso fɛ jɛnɛya sira kan i ka hakɛ to kuma fɔcogoya la bon ko nana se o yɔrɔ ma yɔrɔ min na muso fana y'a jira ale ma na o kama ale nana de a ka baara k'ale min bɛ se k'ale n'a cɛ kan bɛn n'a bilala ko a ka manamana ko ka tɛmɛ ale yɛrɛ ni karamɔgɔkɛ ni ɲɔgɔn cɛ k'ale ma jɛn n'o ale b'i yɛrɛ ɲini bon ale de siranna sisan ala da ale yɛrɛ a yɛrɛ warakali min kɛ ni karamɔgɔkɛ in ɲɛna Sɛki Umaru ko yalima ko ale bɛ jɛnɛya jurumu sɔrɔ o kama wa ale kɔni m'i yɛrɛ d'a ma
Abdurahmani a ye fɛn kɛ min ka jugu ni jɛnɛya yɛrɛ ye fɛn kɛ min ka jugu jɛnɛya ye an bɛ kangari de da dɔrɔn musow ye u k'u janto mori ko in na kariba faamu u k'u janto mori ko in na n'o tɛ muso caman mago sara k'a sabu kɛ nin yɔrɔw ye faamu ne delila k'a fɔ an ka sigi dɔ la nin sira minnu ni karamɔgɔ b'a kɛ karamɔgɔ mana a ɲɛsin ma dɔrɔn c'est-à-dire k'a fɔ kafiri don o dama tɛ dɛ walahi jɛnɛyakɛla de don a tɛ foyi dɔn moriw fɛ somaw fɛ ka taa se jinɛ batolaw ni setanɛ batolaw ni wɔkulɔ batolaw a taabolo si tɛ yen baara la ko n cɛ ka minɛ ka di yan ko baara fɛ tɛ ɲɛ f'i ka fini bɔ k'i yɛrɛ jira ye baara kɛ ɲɔgɔn na walayi o taabolo tɛ hali setanɛ batolaw fɛ yen kuma tɛ mori ala welelaw fɛ yen a tɛ fiyewu Abdurahmani min b'a dɔn o de bɛ kɛ k'a fɔ i ye Tari i m'a faamuya moriya sira kan domaya sira kan somaya sira kan jinɛ batow ni wɔkulɔ batow sira kan a sira si tɛ yen min bɛ nin ɲini ko nin ka kɛ pour i cɛ ka k'i sago ye walayi a tɛ abada n'i y'a ye maa o maa la jɛnɛyakɛla de don wa a ti foyi dɔn alihamdulila ale sera k'a yɛrɛ sɔrɔ mana a ye kojuguba kɛ min ka bon ka tɛmɛ jɛnɛya kan k'a jija sa f'a ka sa a kana sɔrɔ a ɲɔgɔn wɛrɛ la wa a ka moriko in yɛrɛ wala sɛ mais Abdurahamani k'a ka hamiw jira ala la o de hɛrɛ ka bon a kan tari i m'a faamu Kuma faralen la ɲɔgɔn kan n bɛ se k'a ladi ni nin de ye hali bi ala k'an ɲɛminɛ karamɔgɔ o jaabi faamuna Faruku n'o tɛmɛna ka bɔ yen bi ɲininkali kɔni caman y'an balimamuso ka ɲininkali ye an balimamuso fana ko awa Faruku k'ale y'a mɛn ko ni furu jara diɲɛ kɔnɔ k'a bɛ taa laban alijinɛ kɔnɔ wa ko cɛn yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ la ale mako b'a la ale n'a cɛ u ka bɛn diɲɛ kɔnɔ wa lahara u ka taa alijinɛ kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ mais ko yɔrɔ min inquiétude b'ale la c'est à dire yɔrɔ min siga b'ale la ale kelen t'a cɛ bolo ale ni a sinamuso de bɛ cɛ bolo ɲɔgɔn fɛ ale kɔni awa cɛ ko cogo o cogo ale b'a kɛ ten et puis ala ka awa sariya ye fɛn o fɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso ka sutura ko ta fan na o bɛɛ dafalen don ale la nka Faruku k'ale sinamuso kɔni ka sutura dafalen tɛ dɛ ale yɛrɛ b'a wele ale b'a bilasira kelenya kun kɔnɔna la k'a ladi avec tout ça ale bɛ tila ka kuma cɛ fɛ cɛ ka kuma a fɛ k'a bilasira ni don min y'a diya a b'a kɛ ni don min y'a diya a t'a kɛ awa a nana se yɔrɔ dɔ la a yɛrɛ ko ale ma k'ale k'i da bɔ a la quoi c'est à dire ko ale ma k'ale k'i da bɔ a la k'u tɛ da kaburu kelen kɔnɔ o ma ka d'a ye cogo min na a b'a kɛ ten cɛ dɛsɛra a la ale yɛrɛ dɛsɛra a la bon ale dun mago b'a la ale n'a cɛ ka furu in k'a kɛ furu duman fo alijinɛ kɔnɔ a dun fɔra fɛnɛ ko cɛ si tɛ don alijinɛ kɔnɔ i ka maraden dɔ ka sɔrɔ c'est à dire o dɔ ka taa jahanama kɔnɔ ko k'e to yen bon ale dun ɲɛ b'a ta in na cogo min na ale b'a a sinamuso ta in na cogoya min na est ce que ale n'a cɛ bɛna se ka taa alijinɛ kɔnɔ k'a sinamuso to ni lahara na wa an karamɔgɔ k'o de dabali banna a la k'ale b'a fɛ k'ale bilasira Abdurahamani a ka ɲininkali ɲɛna kosɛbɛ mais an bɛ se ka hakilasigi min d'a ma komi ale yɛrɛ ko ale yɛrɛ y'i se kɛ sinamuso in ka hijabu matarafali la wa a kumana cɛ fɛ cɛ yɛrɛ fana y'a se kɛ mais a bɛɛ b'a fɔ cɛ dɛsɛra a la o tuma na maa ka ti don alijinɛ kɔnɔ f'i ka mara walima n'i ka mara dɔ taara jahanama kɔnɔ o tɛ taa i kɔ o tɛ taa i kɔ de n'a y'a sɔrɔ i m'i se kɛ a ka tilennenya la mais n'i y'i se bɛɛ kɛ a tilennenya la a ma se ka tilen sariya tɛ maa minɛ fɛn ma i tɛ se min na mm. nabilayi nuhu muso bi jahanama kɔnɔ mm. mais nuhu ye alijinɛ ɲɛmɔgɔw dɔ ye luti muso bi jahanama kɔnɔ mm. mais luti ye alijinɛ ɲɛmɔgɔw dɔ ye tari i m'a faamu o tuma na ni cɛ y'i se kɛ muso in ka hijabu matarafali la abudurahmani a y'a dege a y'a kalan a tilala k'a wajibi ko a k'a kɛ n'o bɛɛ la n'a ma to a ta la abudurahmani lahara don cɛ tɛ tɔɔrɔ foyi sɔrɔ muso in ka hijabu biribaliya la k'a sababu kɛ a y'a se kɛ kuma na a y'a se kɛ pression dali la a kan a y'a se kɛ sira bɛɛ kan o bɛɛ nin yɔrɔ in nɔgɔya ale ma lahara a faamuna mana kuntaala surunya la an bɛ se k'o de fɔ mana hali sa a ka kuma cɛ fɛ cɛ k'a seko kɛ sinamuso in kalanni n'a bilasirali n'a degeli la ale yɛrɛ a ka sabali a nɔfɛ k'a débrouiller mun kosɔn a ka se k'a faamuya tari i m'a faamuya awɔ an bɛ se k'o de fɔ a ye maana a ka hakilila kɔni ɲɛna kosɛbɛ an bɛ a fo ne y'a kanu ne ni n cɛ an bɛ ɲɔgɔn fɛ diɲɛ kɔnɔ yan cogo min na an ka taa laban fo alijinɛ kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la nin bɔɲɔgɔn man ca musow la tari i m'a faamu man ca musow la ne nin ŋaniya ɲuman ye eh, siga foyi t'a la ale ni fɛn o fɛn ka kan a b'a bɛɛ lajɛlen kɛ mana an b'a fo a ka nin miiri ɲumanba in na mana k'a se kɛ sinamuso in samali la ka bɔ disabiribaliya la k'a don hijabu kɔrɔ an bɛ se k'o de fɔ a ye ayiwa an karamɔgɔ an y'o yɔrɔ faamuya sanni an ka b'o ɲininkali in kɔnɔ an bɛ fɛ ka pereperelatigɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔ la yalima sisan mɔgɔ furumuso ni a bɛ e de ka mara kɔnɔ e ye fɛn bɛɛ lajɛlen k'a la mun kosɔn a bɛ se ka ala ka sariya ta a m'o ta yalima o toli y'i kunna e tɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ a la wa walima n'i y'o furu sa o de hɛrɛ ka bon e kan walima i k'o to i kunna k'a sɔrɔ e yɛrɛ b'a dɔn i dɛsɛra a la i bɛ fɛ k'a bila sira min kan a ma se k'o sira in minɛ sariya bɛ e yamaruyalen de. oui abudaramani n'an ye disabiri min fɔ sisan komi an fɛ yan a kuma ninnu fɔ ka gɛlɛn e muso furu waati min na a y'a sɔrɔ a tɛ disabiri abudaramani a mago t'a la Wa a furutɔ kɛ ne fɛ e yɛrɛ ma foyi fɔ a ye hijabu ko la fo e y'a disabiribali ta ten o tuma na n'a nana e b'i sɛbɛya de sa ni cɛsiri ni timinandiya ye mun kosɔn a ka se ka disa kanu ka disa biri mana fo ka taa se i sali ma walima fo ka taa se furu sali ma o timinandiya n' o cɛsiri e tɛ salaya o de la o de bɛ ɲinin i fɛ a faamuna k'a nɛgɛn k'a kalan k'a bilasira k'a dege ani ka pression monter a kan n'o ye ka tɔɔrɔw da jira a la ladili ni bilasiraliw kɔfɛ fo a ye taa hijabu ta o de bɛ ɲinin i fɛ a faamuna mana n'i dɛsɛra yɛrɛ pelenkete wa e m'i bolo jigin i kɔni i b'a ladi i bɛ kuma a fɛ nka a ma to i ta la mana i cɛsirili min kɛra a nɔfɛ o bɛ e kisi a ka ko in kɔlɔlɔ ma a faamuna o kɔfɛ muso b'i bolo min ni a banna ala ka sariya ma abudaramani i kumana a fɛ a m'a to i ta la o marali o walima a bilali e yɛrɛ de b'a lajɛ n'a bilali ka nɔgɔ i ma k'a fɔ a bɛ kɛ ka fɛn dɔ kɛ min tɛ bɛn ala ma n'i y'a bila o kama i y'a bila a bila kun na a faamuna i y'a bila a bila kun na mɛ sariya tɛ i wajibiya k'a fɔ i muso furu sa sabu ko a ka hijabu dafalen tɛ mɛ sariya b'a fɔ i ye de la a kalan i k'a dege i k'i cɛsiri f'a ka kɛ hijabu matarafala ye a faamuna sariya la muso min marali tɛ bɛn silamɛ kan o de ye n'i bɔra min ka jɛnɛya kalama n'i tigɛra a kan kɔni k'i muso bɛ jɛnɛya kɛ abudaramani bisigi tɛ fo danganiya sabatira e yɛrɛ yɔrɔ ni seereya ye o muso kelen marali ye ka haramu ye a faamuna muso min kafiriyara ka kɛ bolisɔnna ye bolisɔnna muso o furuli ye haramu ye walima o toli silamɛ cɛ kun o ye haramu ye a faamuna o kɔfɛ jogo wɛrɛ minnu bɛ na a la i b'i se de kɛ o jogow kɛlɛli la ɔ n'i ko i bɛ nin kɛ a tɛ bɛn ne ma n ye n se kɛ n bɛ se k'i bɔ a la o kama n b'i bila i y'a bila a bila kun na a faamuna Ela Sɛk Umar an y'o jaabi faamuya hali bi an b'Ala deli Ala ka an ɲɛ i la Fariku n'o tɛmɛna ka bɔ yen nin fana y'an balimamuso dɔ ka ɲininkali ye awa Ela Sɛk Umar k'ale tun furu bɛ cɛ gale min ma ko o y'ale furu sa u ma bɛn a sigi la o y'a furu sa o tuma o furusa kɔfɛ cɛ wɛrɛ nana ka ale furu ɔ cɛ filanan min y'a furu ala ka weele sera o fana ma o seginna ala ka hinɛ la n'o ye o fatura ye o fatulen kɔfɛ a cɛ gale o de tilala ka segin ka na ale nɔfɛ tuguni k'a bɛ fɛ k'ale lasegin tuguni Ela Sɛk Umar ko yala sariya bɛ sira d'a ma ale ka segin ka furu la kun wa sariya bɛ sira d'a ma abudaramani a ka segin n'a y'a dɔn k'u bɛ bɛn u bɛ ɲɔgɔn faamu u bɛ se ka ala ka hakɛw dafa sariya bɛ jɛ di a ma parce que furu sara sacogo fɛn o fɛn na abudaramani furu sa yɛrɛ min ka bon n'o o ka gɛlɛn o de ye n'i ye muso bila ko saba walima i y'a haramuya mazhab malikiya la abudaramani a b'a fɔ ko a tɛ bɛn e k'o lasegin fo cɛ wɛrɛ k'a ta k'a bila ale ka furu fɔlɔ in sara sacogo sacogo la a furula cɛ wɛrɛ ma fo cɛ fatura o tuma na a ka segin kɔrɔlen kɔni ma sariya kɛ bɛ ka da bɛɛ yɛlɛ a ye o la mɛ sariti min b'a la n'u y'a dɔn u bɛ bɛn u bɛ se ka ala ka sariya bonya u bɛ ko to ɲɔgɔn ta la u seginni ɲɔgɔn ma sariya tɛ o bali n'a bɛnna a yɛrɛ ma dɔrɔn u bɛ segin an karamɔgɔ jaabi faamuna faruku ni o tɛmɛna ka bɔ yen awa nin fana ye an balimakɛ dɔ ka ɲininkali ye la sɛkumara k'i ka juru bɛ maa min na a y'i ka nafolo de juru ta i ka juru b'a la bon wari in sarali gɛlɛyara a ma kumana fɛ a yɛrɛ nana je sais pas f'a taara so de ta ka gaɲe so la pour ka se k'i ka nafolo segin e ma yalima e b'o nafolo in min minɛ e ka c'est à dire o jurumu dɔ bɛ se e ma wa madama e ka juru de tun b'a la hali n'a y'a sɔrɔ a ye so de ta k'i ka wari segin ko yalima e bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ o la wa Kuma in ma faamu kosɛbɛ sisan e ka juru b'a la juru in ka mana gan de y'a bila so ta la pour ka se k'e ka wari segin a ye so ta gaɲena a y'e ka wari segin bon abudurahmani e ka foyi t'o la ka foyi t'o la parce que i ka juru bɛ maa la ale ye baara min kɛ ka juru in sara sɔrɔ o b' ale de ni ala cɛ mais e ta min b'a la n'a y'o segin e ma o ye e ye min d'a ma dɛ o de seginnen filɛ e ma o tuma na e ye min juru don a la e y'o sɔrɔ sɔrɔ cogo min na e bɛ ɲininka o de la ale yɛrɛ ye juru min sara e ye a ye wari min d'e ma a y'o sɔrɔ sɔrɔ cogo min na abudurahmani ale bɛ ɲininka o de la a faamuna maana e ka tɔɔrɔ foyi t'o la mais min ye e ka pression k'a kan fo ka taa don so ta da fɛ o de la sariya b'o lajɛ lajɛlan na abudurahmani silamɛya ko an ka hinɛ ɲɔgɔn na et puis an ka kow nɔgɔya ɲɔgɔn ma wa an ka yafa ɲɔgɔn ma e juru bɛ maa la e yɛrɛ danganiyara k'a fɔ a t'a bolo dɛ abudurahmani i bɛ nɔgɔya k'a ye gɛlɛya mana k'e yɛrɛ kan cogo o cogo i bɛ nɔgɔya kɛ o de ɲinina mais k'a serrer k'a jatigɛ k'a bagabaga fo ka t'a bila kɛbali kɛ la i ka juru sarali kama sariya kɔni t'o fɛ o faamuna hali bi ala ka ɲɛ mɛn la faruku ni o tɛmɛna ka bɔ yen nin ye an balimakɛ dɔ fana ka ɲininkali ye halisa awa ko ne maa min balima ala y'a lajarabi ka kɛ minkɛla ye dulɔminna ye wa e kɔni y'i se bɛɛ lajɛlen kɛ a bilasirali la i dɛsɛra cogo yalima ko sariya bɛ awa mun de laɲini fɛ awa e ka kan ka jɔ jɔyɔrɔ jumɛn na a ye tugun i b'i tigɛ ka bɔ a la de wa walima e ka kan ka jɔ jɔyɔrɔ jumɛn na a ye n'i y'i se bɛɛ k'a la abudaramani biladili ni bilasirali la ani bagabagali la n'i dɛsɛra sariya bɛ min ɲini fɛ k'a kɔn ka dimi ɲɛ jira a la i t'a ka foli laminɛ i n'a tɛ sigi dumuni minɛn kelen kun na n'a ye ji min ji da min na i b'o i tɛ min o la bilen ka kɔniya ni dimi jira a la k'a sabu k'a ka gulɔ min i b'a minɛ o minɛnan de la sisan sariya b'o de ɲini fɛ sabu a fɔra n'i ye walejugu a bɛ ka kɛ a bali i bolo la n'i ma se i nɛ n'i ma se i dusukun dusukun de ye k'a kɛbaa kɔn k'i ka hinɛ bɛɛ tigɛ a la k'a jira a la i bɛ min na tant que i ma bɔ o la ne t'i fɛ wa n ka hinɛ ɲɛ si tɛ jɔ i la a faamuna
an karamɔgɔ o jaabi faamuna Faruku n'o tɛmɛna ka bɔ yen awa an balimamuso dɔ fana ka ɲininkali dan bɛ o kɛrɛfɛ ale kɔni y'a jira k'a fɔ hali ale fana bɛ cɛ min ma tiɲɛ yɛrɛ la ni tɛgɛlabila tɛ fila ye ale cɛ tɛgɛlabilalen don wa hakɛ fɛn o fɛn n'a ɲinina muso fɛ c'est-à-dire cɛ fɛ k'i y'a k'i muso ye ko cɛ in kɔni bɛ k'a bɛɛ k'ale ɔ nka jogo dɔ de bɛ cɛ in na ko o kɔni ale m'o faamu o ti dɔwɛrɛ ko cɛ in filɛ de eh, a ka seliko man bon wa deden a bɛ gulɔ min mais gulɔ min min don k'a tɛ i n'a fɔ a bɛ fa kare kɔnɔ mais n'a y'a wari sɔrɔ a bɛ gulɔ min ka n'i da a ka so ko bon k'a b'a jira ale la fɛnɛ ko diinɛ ye jogo de ale kɔni b'a laɲin'a fɛ a ka to ka seli seli ɛriw la a b'a ye ni waati min nɔgɔyar'a ma a b'olu kɛ k'a ko ko diinɛ ye jogo de k'i k'i jogo ɲa dɔrɔn i k'i ka hakɛw dafa mɔgɔ ka hakɛ kana na t'i fɛ k'a banna pewu o kɔni jogo in b'a la mais ale kɔni ka fan na ale ka hakɛ foyi t'a fɛ yalima ko ale cɛ bɛ nin sira min kan nin sira ɲuman ye wa
bon Abudaramani ne ɲɛna ɲininkalikɛbaa yɛrɛ bɛ nin jaabi dɔn ka tɛmɛ a ye min ɲininka kan mm-hmm. Abudaramani a b'i cɛsiri de sa mm-hmm. cɛ nɔfɛ mun ka sɔn a ka se ka tilen i b'a fɔ ala y'a fɔ cogo min na mm-hmm. seli ye diyagoya de ye Silamɛya kɔnɔ silamɛya jɔsen filanan de ye seli ye maa o maa ni salaya y'i bali seli la i bɛ makɔnɔ seli waati damadɔ n'i m'a kɛ i bɛ faga sariya fɛ n'i ko seli tɛ tiɲɛ ye c'est-à-dire salaya y'i bali a la Abudaramani sariya b'i makɔnɔ seli waati kelen walima seli waati saba awa misali la selifana sera i ma seli sariya b'i makɔnɔ fo ka taa se lazara ma Abudaramani lazara sera i ma wuli ka seli kuma kɛra i fɛ i banna i bɛ faga de silamɛya fɛ mais i bɛ faga ni hadu fagalan ye k'a fɔ i banna seli ma o kama i bɛ faga i su bɛ don silamɛw ka kaburu la wa i ye silamɛ ye seli waati kelen dɔrɔn Abudaramani seli ka bon silamɛya bolo koyi n ko rukunu dɔ de don silamɛya jɔsen dɔ de ye seli ye a faamuna Abudaramani mais n'i ko seli yɛrɛ de tɛ tiɲɛ ye ala m'a fɔ wa seli tɛ tiɲɛ n'i y'o fɔ sariya b'i faga i kafirilama de bɛ faga o la i tɛ don silamɛw ka kaburu la wa i su tɛ seli n'i ko seli tɛ tiɲɛ o y'i kafiriyalen ye a faamuna o tuma na Abudaramani seli bɛ nin hukumu de kɔnɔna na walima seli bɛ nin jɔyɔrɔ de la sariya bolo ni e y'o bila bolo kɔfɛ waati min mana nɔgɔya i ma i bɛ seli waati min ma nɔgɔya i ma i tɛ seli o tigi kɔni tɛ silamɛ ɲuman ye o ye nafiki de ye wa kafiriya ka fisa nafikiya ye ani gulɔmin kira ko kojugu bɛɛ ba k'o ye gulɔ de ye kuranɛ y'an laadi k'an siran ka bɔ gulɔmin ma gulɔmin yɛrɛ ni bolisɔn k'o de fara ɲɔgɔn kan a faamuna mana n'o bɛɛ jogo yera maa min na kɔni ka ɲininkali kɛ ko a bɛ sira ɲuman kan kun t'o la o de ye a bɛ lajɛ dɔrɔn a ka se ka bɔ a bɛ se ka furakɛ cogo min na n'o ye ka moyen ɲini a ka se ka bɔ gulɔ min na ani k'i se kɛ a ka se ka seli hakɛw bonya a faamuna
awa an karamɔgɔ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn awa waati kɔni an sɔrɔ yan awa nin sigi in na o b'a diyagoya an kan an ka kuntagala surunli kɛ yan awa ɲininkali kɔni ma ban ɲininkali tɔw caman bɛ yen i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na wa halisa dayɛlɛlen don o bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka ɲininkali ninnu kɛ ni ala sɔnna ɲininkali ninnu bɛɛ bɛna an karamɔgɔ lasɔrɔ wa a bɛna bɛɛ lajɛlen jaabi kelen kelen kelen kelen nka bi kɔni waati y'an sɔrɔ o b'a diyagoya an kan an ka kuntagala surunli kɛ awa an karamɔgɔ awa sanni an ka kuma laban ni dugawu d'i ma folikanw caman kɔni y'an lasɔrɔ nin waati na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɔ extérieur la ka daminɛ kabini Mauritanie ka taa Gabon fo ka na se awa Congo Brazza sanga n'a ka waati u b'an wele karamɔgɔ k'u nisɔn ka di ni sanga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen wa jɛmukan in yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye kanda tile u b'a lajɛ u ye kanda sɔrɔ a la u ye bilasiraliw caman sɔrɔ a la wa an karamɔgɔ yɛrɛ dɔw y'a lase an ma olu yɛrɛ ka walanda tayɔrɔ yɛrɛ ye kanda tile in de sabu ka d'a kan ɲininkali mana na kɛ olu yɛrɛ dɔw la san'u k'a fɔ u bɛ taa kitabu lajɛ u bɛ kanda tile heure de makɔnɔ o mana ka se ka o jaabi ninnu di an karamɔgɔ ko ka foli lase i ma kosɛbɛ kosɛbɛ dan foyi tɛ foli min na o kuma la fɛ o ye ci ye k'a lase kɔfɛ an karamɔgɔ kuma laban ani dugawu min b'i bolo k'o lase kɔfɛ an bɛ sigi o ye. ayiwa abudurahmani foli kɔfɛ ne yɛrɛ de bɛ hakɛto ɲini mm. kanuɲɔgɔn bɛɛ fɛ eh, nin sigi ninnu ka sumaya an fɛ mm. k'a bila retard la walima an ka fama ma abudurahmani a bɛ kɛ degunw de kan ala de bɛ degun minnu dan dɔn mm, hali sisan i ɲɛ b'a la. formation kɛbagaw bɛ sanfɛ u bɛ kɛ ka ne kɔnɔ abudurahmani jama min bɛ duguma ala de bɛ o hakɛ dɔn o kɔfɛ ko hakɛ ko hakɛ min bilala nin sigi in ka se ka koron bi ala de bɛ o hakɛ dɔn tari i m'a faamu o tuma na o lahalayaw de bɛ ne sɔrɔ o de b'a to nin sigi in bɛ sumaya n'o tɛ ni se bɛ n ye walayi tile kɔnɔ an bɛ nin sigi in siɲɛ tan de kɛ kanuɲɔgɔnw kalanni n'u bilasirali an'u degeli kama kun foyi t'an ka ɲɛnamaya la ni o tɛ ɔ nka ni ko kɛmɛ ni mugan sirili la ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ ye ko kelen ye abudurahmani dɔ bɛ jɔ ka dɔ kɔnɔ dɛ o tuma na kanuɲɔgɔnw bɛ famali min kɛ an ma sigi ninnu na an b'o yafa ɲini u fɛ ani ka dugawu ɲini u fɛ halisa u ka dugawu k'an ye nin baaraba in ala ka se k'a ta fanga di an ma ni wagatiw fɛrɛli ye ani ala yɛrɛ ka dɛmɛnanw ye min b'a to an bɛ se ka ko kɛmɛ ni mugan koro ɲɔgɔn fɛ waati kelen ka sɔrɔ dɔ ma bila ka dɔ kɔnɔ tari ma faamuya mana an bɛ se k'o de ka kuma laban ye an nisɔn ka di ni bɛɛ lajɛlen ye sanga ni waati an yɛrɛw bɛ wele an kanda la an bilasira la hali su in na sisan sisan yanni an ka emisɔn in daminɛ an balimakɛ dɔ bɛ kɛ k'an wele a ko ale ye tele sɔrɔ nin y'a tile kelen ye wa walima tile fila abudramani ko ale ye bilasirali min sɔrɔ ko kɔnɔ ala de bɛ a dan tari ma faamu don o don don o don don o don o weleliw de b'an sɔrɔ mana nisɔn ka di ni kanuɲɔgɔn bɛɛ ye ka ɲini ala fɛ a dabɔra kanda min kama ala ma an bɛɛ kɛra kanda jɔnw ye ala k'o k'an ye alaya kama sɔli ala rasul

aw ka lajɛcogo ɲuman na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wasalaamualekum warahmatullahi wabarakatuh kanda tile kanda tile nin ye jamukan ye min bɛ sigi aw ka jabarani mandi kan hɔrɔnya tv don o don k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ tan ni wɔɔrɔ tɛmɛlen ni sanga bi saba ye ka taa se nɛgɛ kanɲɛ tan ni wolonwula tɛmɛlen sanga bi saba ma seginkan o bɛ kɛ aw ye nɛgɛ kanɲɛ mugan ni kelen ka taa se nɛgɛ kanɲɛ mugan ni fila waatiw ma aw ka jabarani kan kanda tile jamukan in ɲɛnamaya kun ye sa ka dibi fara ka bɔ an badenw ni alisilamɛya diinɛ in yeelen cɛ jamukan in bɛ ɲɛnamaya ni an karamɔgɔba ɛlɛji sɛkumari sedu kulubali faroku ayatulayi fidini n'ale ka ɲininkali jaabiw ye ka taa se an balimakɛ abudramani tarawele ma ka bɔ ɲamakɔrɔ kanda tile n balimakɛ n balimamuso e kana to fili wɛrɛ kɛ e sɔrɔ diinɛ in kɔnɔ ɛlɛji sɛkumari sedu kulubali faroku kɛlen kɔfɛ ka da in bɛɛ lajɛlen yɛlɛ anw ye kanda tile ni maa min mago bɛ ɲininkali wɛrɛ la sa belebele yɛrɛ ka nimero filɛ nin ye n'o ye faroku ye 76 20 82 79 bi wolonwula ni wɔɔrɔ mugan bi seegin ni fila bi wolonwula ani kɔnɔntɔn wali kelen soixante six cinquante neuf quatre vingt trois soixante douze bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ bi duuru ni kɔnɔntɔn bi seegin ni saba bi wolonwula ani fila abudaramani tarawele ale ka nimero filɛ nin ye soixante quinze vingt sept 19 24 bi wolonwula ani duuru mugan ni wolonwula tan ni kɔnɔntɔn mugan ani naani kanda tile ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ kanda jɔn